Salut la jeunesse an bɛ maliyɛnden bɛɛ lajɛlen fo sujet telimani fila ko layiya ko kibaruyaw bɛ cogo di ko a n'an ka gouvernement taara dɛmɛ kɛ jafarabɛ ye problème foyi t'a la an bɛ bɔ an ma hakilina di franchement o yɔrɔ de diyara ne ye kosɛbɛ i b'a dɔn jafarabɛkaw mɛnna degun kɔnɔ dɔɔni a welewelew dara kumaw fɔra mais ne bɛ bɔ k'o de fɔ n ka kuma kɔnɔ waati bɛɛ n ko c'est à dire que nin fanga tɛ ɲina maa si kɔ nin fanga tɛ ɲina dugu kɔ a tɛ ɲina jamana kɔ mais mali ala ye mali kɛ dugukolo ye dugukolo min fɛrɛlen don c'est à dire n'i ko k'i b'a bɛɛ lajɛlen ta sur place la franchement a man nɔgɔn mais jamanaden bɛɛ lajɛlen k'i hakili sigi jafarabɛ don o dugu wɛrɛ don o dɔgɔnɔdugu don o yɔrɔ yɔrɔ don an k'a dɔn k'a fɔ nin fanga ka objectif de ye maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ka lafiya nin t'a kɔ don mɔgɔ si la mais an bɛ kɛlɛ de kɔnɔla la kɛlɛ kɔnɔla la a dabɔlen don ɲɔgɔn tɔɔrɔ kama kɛlɛ kɔnɔla la a dabɔlen don ɲɔgɔn tɔɲɔ kama ɲɔgɔn bolofɛn cɛw donc toujours toujours i degunna cogo cogo n'i ka ɲɛmɔgɔ y'i kɛrɛfɛ i degunna cogo cogo n'i jigilamɔgɔ y'i kɛrɛfɛ i degunna cogo cogo n'i balima ye i kɛrɛfɛ franchement degun bɛ kun i fɛ soulagement dan de don donc k'a ɲini gouvernement fɛ jafarabɛ ye temps min kɛ c'est à dire que aide ɲinini na ka na se aide nadon ma walayi bilayi a bɛɛ lajɛlen bɛ kun fɛ donc u ka fɛn dɔ bila u kun na pas forcément fɔ yɔrɔ o yɔrɔ minisiri yɛrɛ ka taa sur le terrain pas forcément yɔrɔ o yɔrɔ fɔ président yɛrɛ ka taa sur le terrain mais ni président ka ciden yera ni minisiri ka ciden yera a bɛɛ lajɛlen bɛ jamanaden soulager de donc franchement nin ko in nin diyara ne ye ne yɛrɛ jafarabɛkaw ye dɔn na bɛ ni ala cɛ ji de bɔra ɲɛ la tu sais que kɛlɛ man ɲi dɛ ala ka kɛlɛ ban ala ka kɛlɛ ban an ka dugukolo kan ala k'an ka sɔrɔdasiw fanga se ala ka ɲɛtaga d'u ma ala kana kɔsegin d'u ma c'est à dire kɛlɛ n'i ba n'i t'a dɔn de i bɛ i bɛ i bɛ i bɛ kuma quoi mais n'i bɛ kɛlɛ dɔn kɛlɛ delila ka k'i ɲɛna ou bien i ye kɛlɛ ka tiɲɛni kɛ nɔ ta diɲɛ kɔnɔ k'a lajɛ franchement i b'a ye k'a fɔ kɛlɛ ye fɛn ye fɛn min hɛrɛ ti sɔrɔ a kɔnɔna la jamais jamais donc k'a ɲini anw ka autorités fɛ u k'u cɛsiri maliyɛnden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen kunko la an b'a dɔn o y'u ka objectif ye mais ni anw minnu ye jamanadenw ye n'anw yɛrɛ tora k'an sigi k'a ni ye ko président ye e, e, e, gouvernement ye déplacement kɛ ka na balo di nin dugu ma gouvernement ye déplacement kɛ ka na ji di nin dugu ma gouvernement ye déplacement kɛ ka na fura di nin dugu ma a bɛ ni ala cɛ fɛn man d'an ye ka tɛmɛ a kan donc an b'an ka autorité fo encore une bonne fois k'a yira u la franchement an b'olu de fɛ wa u an dalen b'a la u bɛ anw fɛ bonya kɔnɔ karama kɔnɔ maliyɛnden an bɛɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka tugu nin fanga kɔ an ka hɛrɛ de b'a la u tɛ ɲinɛ an kɔ wa ne b'a dɔn u hakili b'an na ala ka barika don mali la ee eh, ok deuxième sujet ko saga frère dɔ de bɔra k'a fɔ n ɲɛna ko sagako bɛ cogo di ko saga da gɛlɛyalen don ko n'i taara ko saga kelen waa bi duuru waa bi naani waa bi saba mais mon frère nin tɛ saga dun seliba ye mali bolo ɲinan quoi voilà n t'a dɔn n'i bɛna kuma in lamɛn ni hakili de ye ou bien n'i b'a lamɛn ni cogo di mais ne kɔni bolo a lamɛn ni hakili ye i k'a faamuya ni hakili ye an tɛ saga dun seliba la quoi mali bɛ problème de kɔnɔ an faso bɛ difficulté de kɔnɔ saga feerelaw bɛ ka problème sɔrɔ u ka siraw kan ka na se saga feere yɔrɔ la wa anw minnu yɛrɛ saga sannaw ye problème b'an poche kɔnɔ ne yɛrɛ kelen kelen jɛra layiya kɔ ne jɛra a kɔ parce que franchement i b'i ka dugu cogoya de ta donni na k'a jate minɛ ka wagati lajɛ n'i y'o kɛ dɔrɔn i bɛ lafiya mɛ ni e taara i nin d'a kan ko fo n ka saga san fo n ka kɛ tan fo n ka kɛ tan i bɛ degun dɔ ta ka ɲɛsin i yɛrɛ ma degun min franchement i tɛ i n'a fɔ i kununama dutigi si kana gêner o la kabilatigi si kana gêner o la aw minnu tun bɛ saga tan faga n'aw ye saga saba sɔrɔ aw débrouiller n'a ye minnu tun bɛ saga fila faga n'aw ye tɔnkɔnɔba damadɔ sɔrɔ aw débrouiller n'a ye on est dans les difficultés et puis a difficulté c'est à dire que kɔnɔdimi tɛ ɲɛdimi de don maliyɛn den bɛɛ lajɛlen an bɛɛ tɔɔrɔlen don bi wariko la wari tɛ ka sɔrɔ nafoloko la nafolo tɛ ka sɔrɔ bon tiɲɛni min bɛ ka don hali bagantigiw kun obligatoirement n'olu nana ni bagan ye c'est à dire que degun min ser'u ma f'u k'a prix da u ka baganw kan an fana tɛ jigin olu la o niveau la donc maintenant an bɛ min ɲini dɔrɔn mɔgɔ si kan'i yɛrɛ forcer mɔgɔ si kana i yɛrɛ karaba mɔgɔ si kana taa don jurujugu dɔ da fɛ ko fo i ka taa saga san ka na n'a ye i ka denbaya la cɛ mon frère bamananw b'o kuma de fɔ ko ni sa bɔra ka bere min to i bolo k'i b'a bugɔ n'o de ye hakilima kuma de don kodɔnna b'a dɔn franchement kuma in bɛ yɔrɔnin jumɛn nɔfɛ quoi wagati n'a gɛlɛya kama i bɛ jɛ saga kɔ kana taa i yɛrɛ don delili la kana taa i yɛrɛ don tɔnsiɲɛ na kana taa i yɛrɛ don ko wɛrɛ la i ye min ye f'i ka denbaya ka sɔn ko e y'o de ye ni e y'a karaba ɲinan k'i poids da balance la deliliw ni e, purutiliw ni tɔrɔnpeliw la ko f'i ka don ni saga ye san wɛrɛ bɛ kɛ cogo di i t'o dɔn ala ka san wɛrɛ suma k'a d'an ma ala ka mali ɲa ka mali barika ka fanga don an ka sɔrɔdasiw la mɛ ne bɛ min dɔn an ka hakili latigɛ an k'a bila an kun na kɛlɛ kɔnɔla de ye kɛlɛ kɔnɔla ye o tɛ se ka kɛ i n'a fɔ an tɛ kɛlɛ kɔnɔ donc kɛlɛ kɔlɔlɔ de ye nin bɛɛ lajɛlen ye an b'a ɲini an ka faamaw fɛ franchement u k'u hakili to dugudenw na dugudenw lakanali ka bon ni sagako ye ne bolo u k'u hakili to mɔgɔ minnu ni blocus sigilen b'u da la c'est à dire que olu ka lafiya ka bon ne bolo ka tɛmɛ sagako kan binni dɔgɔnɔden minnu binna u k'u hakili to o dɔgɔnɔdugu olu la o da ka di mali la ka tɛmɛ sagako kan ne bolo c'est à dire que sagako n t'a bila fɛrɛ minɛn kɔnɔ mais ne bolo an kana an yɛrɛ tɔɔrɔ ka se f'o niveau la don bɛɛ n'a ko de don don dɔw tɛmɛna dɔ ye saga duuru ɲi mɛ ɲinan hali saga kelen sɔrɔli se t'o ye don dɔw tɛmɛna dɔ bɛ se ka saga ba kelen ɲini mɛ saga tan se t'o ye ɲinan donc tiɲɛni bonyana hali an ka opérateur économiquew tiɲɛniw donn'u kun an ka nafolotigiw tiɲɛniw donn'u kun minnu bɛ fantanw dɛmɛ nin ko ninnu na tiɲɛniw bonyana donc an ka hakili latigɛ an minnu ye fantanw ye an k'a bila an kunkolo la k'a fɔ diɲɛ wagati dan tɛ nin ye an ka seli an ka dugawu kɛ ala k'an faso bɔ kɔlɔlɔ kɔnɔ an ka seli an ka dugawu kɛ ala k'an faso ka ɲɛtaga di an ma don dɔ bɛ na la a bɛ nɔgɔya i bɛ saga sɔrɔ saga caman don dɔ bɛ na i bɛ balo sɔrɔ balo caman mɛ tan i bɛ kɛlɛ kɔnɔla la n'i ko k'i b'a fɔse i bɛ taa tɔgɔ dɔ de da i yɛrɛ kun mɛ mɔgɔninfin tɛ se ka den wolo ka tila ka saya ma na y'i denw sigi furumusow sigi a jira ɲɛnama ɲi e pta a man ɲi ne yɛrɛ kelen kelen min filɛ nin ye ne bɛna n contenter tɔnkɔnɔ de kan sogo ka ca bɔn a filɛ nin ye bɔn n'i ma kuma faamu i bɛ yafa n ma mɛ walayi n b'a dun paseke franchement n b'a dɔn faso bɛ cogo min na n denw b'a dun parce que u b'a dɔn u fa kunu kunasini a y'a kɛ mɛ bi n'a ɲɛ tɛ sɔrɔ min ɲɛ bɛ sɔrɔ an k'an contenter o kan donc ala ka barika don mali la an kana taa an yɛrɛ forcer an kana an yɛrɛ wajibiya ka jeunesse bɛɛ lajɛlen fo nin ye wagati gɛlɛman de ye wagati gɛlɛman min mali ma deli k'a ɲɔgɔnna ye a ɲɛ la mɛ o fɔli tɛ ne tɔɔrɔ wagati ka gɛlɛn mais problème ye min ye anw anw anw sirilen don jamakulu min na anw sɔnnen don jama min ye anw anw jigiw n'o ye sɔrɔdasiw ni ala ye franchement u bɛ baara kan baara bɛ ka kɛ an ka ɲɛmɔgɔ y'o de fɔ k'a ka ban une bonne fois k'o de ka fusa ni o don an bɛ t'u kɔ an bɛ t'u kɔ an ka t'u kɔ ala ka mali suma ala k'an bɔ nin kɔnɔ pepewu merci vraiment à vous nin video surumani de tun don k'a fɔ franchement min yɛrɛ ye fɛn ci n ma a ko ko ale ma jigiya yɛrɛ sɔrɔ a t'a dɔn a b'a kɛ cogo min na donc mon frère ni ala sɔnna i hakili latigɛ ala de ye masa ye a bɛ se ka kɛ dɔ bɛ saga d'i ma o bɛ se ka kɛ i n'a fɔ a bɛ se ka kɛ fɛnɛ i tɛ saga sɔrɔ yɛrɛ mɛ n'i m'a sɔrɔ i i bila lɛzi la wala kana foyi forcer ko bɛɛ ala ka latigɛ de ye n'i y'a forcer k'a forcer kuma dɔw la a forcer kojugu yɛrɛ tɛna sɔrɔ i seli yɛrɛ tɛmɛna i bɛ t'i sigi k'i miiri o effort dɔw la i b'a ye ko c'est inutile parce que don kelen de don aa mali furadama ye saga faga jamana de ye mɛ ni saga tɛ sɔrɔ baasi tɛ an bɛ sɛw gɛrɛ an bɛ tɔnkɔnɔw gɛrɛ ni min se kɛra min ye n'o si t'i bolo k'i bɛ taa sogo kilo san taa san kana i yɛrɛ la maloya n'o ye kana i yɛrɛ la degun n'o ye ɔ buran kaman minnu bɛ taa burankɛ yɛrɛ b'a dɔn ɲinan bɛ cogo min na o ɲinan bɛ dara la o ni burankɛ yɛrɛ b'u cogo dɔn an bɛ taa kaman minɛ olu fɛ yen ala k'a ja ala ka jeunes kisi c'est à dire ala k'an bɛɛ kisi k'an tanga merci